k'aw fo k'aw waleɲumandɔn fo yan fo aw sigiyɔrɔ la maliden bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ diɲɛnatigɛ yɔrɔ yɔrɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ wagati min na o wagati foli bɛ aw bɛɛ ye maliyɛnw eh, video nin a y'a partage fan bɛɛ lajɛlen na a y'a bila whatsapp groupe kɔnɔ a y'a bila a ka facebook sanfɛ min se mana kɛ min ye partage la a y'a to a ka cari fan bɛɛ an famana ka bɔ ka video direct kɛ bon bref an ni mura tun bɛ ɲɔgɔn na mais bon an bɛ yan toujours intact an tɛ taga an tɛ mɔgɔ ci wa an tɛ ɲina tant que faso ko de don an b'a la dɔrɔn maliyɛnw ɛɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ n ko mali ko n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ ko tulonkɛ don i bɛ sugo la hali bi mali ko n'a bɛ min kɔnɔ ko tulonkɛ don i bɛ sugo la hali bi o kɔrɔ masurun ye mun ye bi mali de tɔgɔ bɛ diɲɛ fan bɛɛ malidenw tɛ dɛ mais diɲɛ dugukolo kɔ kan farafinna farajɛla mali de tɔgɔ bɛ fan bɛɛ o kɔni ka kan ka malidenw nasɔmi o kɔni ka kan k'a to malidenw ka wuli k'u jɔ aw ye information caman mɛn ɔ ɛɛ Ben le Cerveau taara sikaso ani animateur min ye émission animer aw bɛɛ y'a ye o bɔra ni révélation min ye k'u ye mɔgɔ minnu minɛ k'olu ko ten ko tubabu bɛ eh, marifa siri avion na ka n'a di u ma su fɛ u b'a minɛ an ye nin kuma nin caman fɔ yan nɔ mais n ko aw ma a ye video a y'a partage parce que n ye information dɔw sɔrɔ min b'a to n bɛ bɔ n bɛ nin video in kɛ c'est tellement urgent et alarmante problème bɛ yɔrɔ min na ee, an y'a fɔ asimi ni sogɛl kɛlen don k'a jɔ jɔda min na bi c'est à dire u dɛsɛ c'est à dire mɔgɔw jugu dɛsɛlen de b'a to u bɛ se sɔrɔ wa jugu dɛsɛlen de b'a to u bɛ taga n ye appel dɔ sɔrɔ ka bɔ dɔ yɔrɔ la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais appel in fana bɔra camp de kɔnɔna na base A la a ye kuma lamɛn dɛ ko o de kama n k'aw ka video y'a partage anw anw tɛ foyi minimiser an tɛ foyi ta eh, comment on appelle c'est à dire dɔgɔya la quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na bi nous sommes conscients que k'a fɔ ko Asimi n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ani sogɛl ninnu k'u bɛɛ ka vie bɛ danger la o de kama an mana fɛn fɛn ye an t'a minimiser an tɛ jɔn foyi la quoi an mana fɛn fɛn mɛn a kɛra tiɲɛ a kɛra nkalon ye an bɛ bɔ an b'a fɔ hali n'a an bɛ bɔ an b'a fɔ parce que minnu b'a ko kɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw bɔr'u kalama wa u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka jɛ jugu min natigɛ ko bɔ kɛr'a kalama o b'a to u b'a bila n ye appel sɔrɔ appel bɔra kan kɔnɔ base a la comme quoi ko dɔ bɛ mali kɔnɔ o tigi ye civil ye wa a tigi bɛ réseau kan kuma bɛɛ wa ko jɔgɔrɔmɛ don ko o tigi ani dɔw bɛ ɲɔgɔn ye la tenitigilaka dɔw u b'a fɔ cogo min na kuma fɔra cogo min na dɛ o tenitigilakaw k'olu fana kolonɛliw ye ka tila k'a fara tubabu dɔw kan k'u bɛ bɛnbɛnbɛn dɔ la a y'a faamuya pour ka dankari kɛ asimi ka fanga la u bɛ sugɛli ka guvɛrɛnɛma na a ye kuma faamuya parce que fɛn min don a tigi tɔgɔ fɔra ɲɛna n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que c'est comme si y'a tigi accusé direct parce que dalu jɔnjɔn tɛ ne bolo parce que ne ko mɔgɔ min ci fɔ ne ne ko a ma n ko karisa e ka dalu ye mun ye i bɛ ka kuma fɔ i ka dalu ye mun ye a ko a kuma fɔra ale fana ɲɛna fo siɲɛ saba siɲɛ saba kuma fɔra ale ɲɛna ne ko ko bɛ yɔrɔ min na ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais kibaruya min don n bɛ bɔ n b'a bila rezo kan n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ɔ n'a tigiw y'a dɔn n'a sɔrɔ ko ko ye tiɲɛ minnu b'a ko kɔfɛ a ko bɛ minnu kɔnɔ u ka u ka dan sigi a ko la ko wa u k'a dɔn ko malidenw bɔr'o kalama awɔ ko c'est à dire sivili dɔ bɛ mali kɔnɔ ko jɔkɔrɔmɛ don a ka kuma na a tigi ye wo ye k'a bɛ video la ko ko il est tellement dangereux ko mɔgɔw t'a dɔn dɛ ko mais il est tellement dangereux ko mɔgɔw kan k'u kɔlɔsi a la wa k'o de ni tenitigilaka dɔw bɛ don ka bɔ la don ka bɔ la u bɛ bɛnbɛn bɛɛ la k'a fara tubabu dɔw kan u b'a fɛ ka jamana ɲagami bilahi ne welela ka kuma de fɔ ne ɲɛna dɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mais ni mɔgɔ min y'a k'i yɛrɛ ye c'est que i c'est à dire ça veut dire que kelen ka ko ta ka reprocher i yɛrɛ la ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mais kunnafoniya dira ne ma cogo min na n bɛ bɔ n b'a fɔ o cogo la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ka wolo kan kɔnɔ ka mɔ kan kɔnɔ ne yɛrɛ sɔrɔdasi den de don contact ni sɔrɔdasi b'a de ni ɲɔgɔn cɛ a caman minnu bɛ terrain kan minnu bɛ minnu c'est à dire minnu yɛrɛ bɛ a cɛla centre kɔnɔ ani minnu bɛ kan kɔnɔ j'ai des contacts ne welela ka nin kuma fɔ ne ɲɛna ɛ mais a tɛ ban ne na donc k'a fɔ asimi ye k'a fɔ sajo kamara ye k'a fɔ modibo kone k'a fɔ wage ninnu ɲɛna maliki jaw k'a fɔ sugɛli ɲɛna u bɛɛ lajɛlen c'est à dire service de sécurité de renseignement ani eh, ANSE wala komi an ka fɛn yɛlɛmana ka kɛ eh, a yɛlɛmana ka kɛ agence nationale de sécurité d'état ye donc k'a f'u ɲɛna u ka enquête u ka multiplier u ka intensifier fɛn minnu bɛ mali kɔnɔ u ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama ka dankari kɛ nin jugu a juguw la quoi ne dabali banna mais a tɛ bala ne na o parce que bi ninnu jɔlen don ninnu jɔlen don yɔrɔ min na n'u jɔlen don fɛn min kan u bɛ dɔ de ni kan c'est-à-dire dɔ de ka vie bɛ ka bila en péril dɔ de mɔgɔ bɛ ka sa o jɔn o ye occidentaux ye maliyɛnw aw yɛrɛ ka kan k'a faamuya o yɔrɔ la ko mali il faut que malidenw malidenw fo anw de k'a yira diɲɛ ɲɛmɔgɔ diɲɛ diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko anw jɔlen don ko anw ta y'an ka jamana ye n bɛ n profiter o yɔrɔ la ka appel lancer maliden bɛɛ surtout sifinnakaw la jeunesse malienne maliyɛnw il est temps dɛ y'aw jɔ il faut que ko sortie bɛ le 29 yɛrɛwolo yɛrɛwolo debout ka sortie maliyɛn bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ il faut que an ka bɔ de k'a yira faransi la k'a yira occidentaux la k'a yira nations unies la k'a yira cedeao la ko olu ni anw ka transition mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na dɛ

cedeao wo faransi wo union européenne wo u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'olu ni asimi ni transition tɛ ɲɔgɔn na dɛ u ni anw malidenw de bɛ ɲɔgɔn na ko anw de ko ko il est temps maintenant ko anw ka bɔ jɔnya kɔnɔ ko anw de ko anw ka sanu ani anw ka dugujukɔrɔfɛnw k'a tɛ piller bilen ko il est temps ko f'u ka siri o dan na wa a tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo malidenw ka bɔ fo anw de ka bɔ an y'a fɔ ko ninnu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la asimi ni sogɛli k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bilasi u y'u ta kɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la c'est-à-dire balle bɛ anw de ka camp na sisan il faut que anw de fɛnɛ ka bɔ u ye o min kɛ o reconnaissance de k'o yira u la parce que u bɛ k'u jɔli min kɛ bi aw y'a ye dɛ sogɛli y'a sogɛli sogɛli y'a fɔ bi

on est libre de, de signer des contrats ou sinon des partenariats avec des pays, c'est-à-dire minnu bɛ k'u bɛna ka na Mali dɛmɛ, on est libre ka, ka contrat kɛ n'olu bɛɛ, ka partenariat kɛ n'u bɛɛ ye quoi. Ko, même y compris la Russie, o min bɛ menu de discussion na bi dɛ, même y compris la Russie. Hali n'a kɛra Russie de ye, on est libre de signer des contrats ou sinon des partenariats, des accords militaires bilatéraux avec la Russie. Sogɛli y'a kuma fɔ. O bɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ min na dɛ. aw k'a dɔn ko c'est-à-dire mali yɛrɛ de mali de bilalen don bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ la réserve d'eau potable mondiale dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ a deuxième n t'a dɔn a deuxième réserve de ou bien a réserve numéro un o de ye mali nord de ye bi voilà pourquoi diɲɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ wulilen don bi ko fo n'u tɛ nord ta k'a k'u ta ye aw k'a jateminɛ dɛ bini a ko daminɛna makɔrɔn bɔra fɔlɔ a yɛrɛ y'a ka menace kɛ a y'a ka bagabagaw kɛ a ye tweetw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ o ma foyi ɲa asimi ni sogɛli ka ko la kelen a donna mouvement eh, rebelle touareg mɔgɔw kan k'olu fana bila ka manamanakanw fɔ o ma foyi ɲa a bɔr'o la a donna CEDEAO la k'olu bila ka sanction ta ka menaces kɛ o ma foyi ɲa a bɔr'o la a donna Union européenne kan k'olu bila ka ka mɛnasiw kɛ aw y'a ye alimanw ka mɔgɔw ni yɔrɔ jumɛn na je ne sais pas eh, jamana caman caman mɔgɔw bɔra ka mɛnasiw kɛ o ma ɲa a bɔr'o la a donna nations unies na o ma ɲa a yɛrɛ ka tila ka wuli ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o ma se ɲa mais bi ka tila tugu aw ka jateminɛ c'est à dire diɲɛ diɲɛ partenaire fɛn fɛn bɛ yen ani a organisation a, a organisation mondiale fɛn fɛn bɛ yen k'a ka kunba a bɛɛ faransi donna nin bɛɛ la tout simplement parce que la France ne veut pas perdre le Mali parce que France ni de a ni de ye Mali Mali ye parce que a bɛ ka balo Mali de la parce que ni n'i ye Mali bɔra a bolo dɔrɔn o ye jamana tɔ bɛɛ ka ko bannen c'est à dire a ka a a cœur de a cœur de ye Mali ye. Voilà pourquoi France t'a fɛ ka céder fiyewu voilà pourquoi France bɛ ka moyen bɛɛ kɛ ka ko mɔdɛli plan mɔdɛli bɛɛ wulikajɔ bɛɛ ka don fan bɛɛ pour que mali bɛ se ka to a bolo cogo min na anw bɛ se ka to franc CFA la cogo min na ten ɔ mais pour que k'o ban anw ye dugawu kɛ ka wulikajɔ kɛ k'an mago bɛ cɛ la cɛ min bɛ se k'i jɔ ka de faire face o mɔgɔ sɔrɔla bi n'o ye asimi ni sogɛli ye qu'est-ce qui nous reste à faire maintenant o de ye anw fɛnɛ de ka bɔ bi non seulement k'a yira o cɛ fila in na u n'u nɔfɛ mɔgɔ la ka tila k'a yira diɲɛ mɔgɔ la occidentaux la faransi la k'a fɔ ko u n'olu tɛ dɛ anw de bɛ bi pour que u ka se olu ma il faut que u ka yɛlɛn anw de kan fɔlɔ il est temps malidenw tubabuw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ko faransi t'a fɛ diɲɛ kɔnɔ ko mali ka se a yɛrɛ kɔrɔ ko parce que ko ni mali sera a yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn k'o ye faransi ka ko bannen pewu parce que faransi ka électricité minnu bɛ yan nɔ dɛ o bɛɛ uranium eh, o bɛɛ bɛ bɔ mali nord ni niger de sanu minnu bɛ faransi bolo u bɛ ka c'est à dire u ka sanu wo u ka fɛn c'est à dire fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen quoi a bɛ bɔ an ka nord de la yan nɔ ɔ faransi ka politiki de ka mali bila déstabilisation na ka mali to an kana bin k'a dama tɛmɛ mais an kana wuli an kana se ka bɔ nɔgɔ la an kana se k'an yɛrɛ ta faransiw yɛrɛ y'o fɔ bon ni anw y'o bɛɛ mɛn k'an b'olu bɛɛ kalama o pourquoi anw yɛrɛ tɛ wuli k'an jɔ k'an ka jamana ta a bolo la k'an ka indépendance k'a ta walahi malidenw bilahi n bɛ segin a kan ni an bɛ wagati min na ko bi cɛ fila min bɛ anw bolo gouvernement min b'an bolo ni o kɔni n'o yɔgɔyɔgɔra n'o binna dɔrɔn o ye mali ko bannen pewu to t'a la ta t'a la wa a tɛ sɔsɔ il faut que anw de k'an jɔ il est temps an ka bɔ jɔnya kɔnɔna na ka tila ka segin ka n bɛ segin message in kan tugun n ko n ye appel sɔrɔ ka bɔ camp kɔnɔna na a bɔra tenitigi dɔ de yɔrɔ la dɛ ko ko dɔ bɛ mali kɔnɔ ko jɔgɔramɛ don k'a ye o ye a bɛ rezo kan a ye o ye a bɛ video kɛ la ko il est très très dangereux ko ani tenitigilaka dɔw bɛ don ka bɔ don ka bɔ la ko ka fara tubabuw kan u bɛ don ka bɔ don ka bɔ la pour que ka jamana la destabiliser u bɛ ka coup d'état kɛ ou bien ka fɛɛrɛ kɛ gouvernement bɛ se ka ci cogo min na n'u ma se ka gouvernement ci ka coup d'état kɛ Asimi yɛrɛ la ka Asimi labɔ yen nɔ information dɔ ka di Mali donc a ye vidéo a y'a partager fo Asimi fɛ a y'a partager fo sécurité d'état la a y'a partager fo Sadio Kamara fɛ wa a y'a partager fo Choguel bara u ka dansere nin ko ninnu na maliyɛnw le 29 a ye bɔ le 29 a ye bɔ le 29 a ye bɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya an ka bɔ ka taga yira faransi la ka taga yira occidentaux la ka taga yira nations unies la ka taga yira cedeao la ko u ni anw ka transition mɔgɔw tɛ dɛ k'u ni malidenw de don wa anw jɔlen don anw de ko k'u bɛ anw ka baara la u bɛ ka kuma min fɔ u bɛ ka baara min kɛ o ye anw de ka laɲini ye wa an de y'a duw da wa an ko o de bɛ kɛ wa le 22 février 2020, 2022 élection tɛ kɛ anw fɛ yen n'i ye élection kɛlen o y'a sɔrɔ anw peuple yɛrɛ sigira waati min ye anw jɛ k'a décider ka bɛn o ma wa o fana b'a sɔrɔ anw ka an balima n'an fa n'an kɔrɔ n'an dɔgɔw an ka jamanakɔnɔden jamana fan bɛɛ o y'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen sécuriser la u bɛɛ lakanana k'u bɛɛ bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o kɛra waati min na an bɛ sɔrɔ k'an sigi ka bɛn don min wagati min na an kan ka election kɛ an b'a kɛ o wagati ka bɔ kuma na eh, ko wulutigi k'a nana eh, faransi yan nɔ n b'o yɔrɔnin fara ka tɛ ka tɛmɛ parce que nafa min t'a la nafa foyi t'a la quoi a ma na faransi yan fɔlɔ a tagara espagne a tagara eh, comment on appelle eh, eh, allemagne n ɲɛ b'a la u ye foto dɔw bila a bɛ train kɔnɔ a bɛ ka taga allemagne ne ko e ma don train kɔnɔ fɔlɔ don min na n'i ye bisi ta ka bɔ espagne ou bien ka bɔ faransi ka taga allemagne n'i y'a trajet kɛ bisi la don min na i bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ t'i kɔ bilen i bɛna dɔn k'a fɔ k'i ye faso janfa i ye fasodenw janfa ko bɛɛ lajɛlen y'i bila a ma a ma ko in ma daminɛ fɔlɔ dɛ f'i ka bisi ta ka bɔ yan ka taga allemagne f'i ka bisi ta ka bɔ yan ka taga espagne ni ne kun diyara e la bɛɛ kun dara e la bɛɛ kun sɔnna e ye mɔgɔw kun b'u ka nafolo de bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don avion billet la i kun bɛ na états unis allemagne espagne france i b'a bɛɛ kɛ tour du monde avion avion avion ɔ sisan k'i bɛ train kɔnɔ e ma train ta fɔlɔ n'i ma bisi ta ka tila ka b'o la ka nɛgɛso pedale fo yan fo fo fo états unis foyi ma kɛ maliyɛnw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ min kalama ɔ u ka jatigɛbɔ min kɛra ko sommet ka bɔ video kɔnɔ an y'a fɔ a ɲɛna ko a fana tun bɛ ko in na parce que n'ale kun nana delegation na bɔ tun bɛ k'a kalama direct min bɛ yen nɔ ɔ a bɛna sisan komi ko kɛra sisan a bɛna a ka part de gâteau a bɛna o minɛ quoi a ka part n t'a dɔn nakun jumɛn b'a la faransi yan nɔ sisan qu'est-ce qu'il a foutre ici nakun jumɛn de b'a la a nana ka na a ka part nɔfɛ a ka part de gâteau dɛ o sommet la a nana ta nɔfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen